Tisalole mchitidwe ophwanya malamulo ogulira mafuta kupitilira. Bungwe la CDEDI ngati bungwe limene limayankhulira Amalawi mmawa uno linachiona kuti nchofunikira kuti lithilirepo mlomo pa nkhani zikuluzikulu ziwiri zokhudza dziko lino uh, nkhanizi ndi nkhani yoyambirira amalawi mudziwe kuti uh, tikunamuzi- tikunamizidwa pa nkhani ya kagulidwe ka mafuta ndipo ndondomeko zimene zasankhidwa kuti zisatiridwe zikususana kwa mtunthu ndi malamulo komanso ndondomeko za kagulidwe ka katundu kuphatikizapo mafuta mdziko muno izi zikuchitika ponamizira kuti apeza njira ija kuti akugula g to g kapena kuti boma ku boma a Nkhani ina yachiwiri ndi imene yakhala ikuzungulira pa masamba a mchezo yonena kuti zimamveka kunena kuti ku Nyumba ya Malamulo anthu ena amene amazimva kuti iwowo ndi Amalawi kuposa anzawo akonza kuti kumeneko akapange eh, bilo akapereke bilo mu nyumba muja kuti aphungu akakambirane kuti pakutha pa zonse tikhale ndi lamulo lonena kuti lizipereka ah, poyimira eh, eh, age kapena zaka kunena kuti munthu akapyola zaka izi sakuyenereka kutenga nawo mbali e, pa mpikisano wa mtsogoleri wa dziko e, mosapindira ndevu mkamwa timafuna pano uthenga upite kwa mamulumuzana amene adasankhidwa ndi a Chakwera kuti aziwathandiza ntchito ku nyumba ya chifumu imene anthu ambiri amadziwa kuti ku state house kunena kuti asiye mchitidwe wolowerera ntchito zogula mafuta mophwanya malamulo ndi kunena pano akonza kale ndondomeko yonena kuti agule mafuta pafupifupi 360,000 metric tonnes omwe abwere monamizira kuti akugula mu njira ija ya government to government. Ife tikukhulupirira kuti. Dziko la Malawi ndi dziko losatira malamulo nde tili ndi ndondomeko zachikhalire zomwe zinakhazikitsidwa kunena kuti mdziko muno tizitha kugula komanso kugulisa mafuta ndi chake inu amalawi ndi mboni zikakhala kuti ndondomekozo pena zaphonyedwa mwachitsanzo mumawona bungwe lija la MERA limapita kukaseka filling station kusonyeza kuti dziko la Malawi Si dziko longoziyendera kapena dziko la zipwirikiti. Limaneneratu aliyense ndi ntchito yake malinganso ndi lamulo limene lidapangitsa kuti munthuyo alembedwe pa ntchito imeneyo. Timafunanso tiwafunse anthu amenewa anachitika mwayi kunena kuti qualification yawo yayikulu ndiyonena kuti a Chakwera amawadziwa. chifukwa munthu kugwira ntchito ku state house sungakhale kuti angati a president sakukudziwa sungapezeke mwayi wokagwira ntchito kumeneko so anthu amene wamwayiwa amene amaziwidwa ndi a Chakwera amene anawasankha kuti azawathandizira kumenekuja uh, timafuna auze mtundu wa malawi kuti kodi mphamvu zogulira mafuta akuzitenga kuti Funso limene tikufunsa chifukwa tonse tikudziwa kuti a Nocma akamagula mafuta pali malamulo amene amagwiritsa ntchito, a MERA akamagula mafuta pali ndondomeko zimene amagwiritsa ntchito komanso kuli bungwe lija la PPDA limene limakhala ndi chidwi kuunikira kapena kununkhiza kapena kupereka chilolezo pena paliponse pamene nthambi ya boma ikufuna kugula katundu wina aliyense mkati muno ngakhalenso kunja. uh, ndimafuna ndiziwise mtundu wa malawi kuti zimene tidamva kunena kuti mdziko muno mabwera mafuta okwana 51 million liters kuzera ku Tanga uh, mnjira ya boma to boma kapena g to g zinali za boza boza lake la mkunkhuniza mafuta amene aja anagula ku kampani yoyima pa yokha ya gulf energies komano mafuta aja adagulidwa nthawi imene zinthu zidafika posauzana. Kuti zi zinthu zifike posauzana adachitanso anthu kukonza mwadala. E, zitafika ndinene pano kuti vuto lathu la mafuta m'Malawi muno si nkhani yonena kuti kunjako mafuta kulibe. Nkhani ndi yonena kuti kulipira sitikulipira, tikupanga utambwali. Utambwali ukubwera chifukwa chani? Timauzidwa ndipo timakhulupilira kuti mdziko muno forex mulibe. Koma nthawi imene panapangidwa chiganizo choti kugulidwe malita amene aja 51 million litres amene anakafikira ku Tanga, kunali kunena kuti anthu amene amatibweretsera mafutawo adali ndi ngongole. A boma linali ndi ngongole zoti lipereke kumeneko. Ndiye anthu mwa kukoma mtima kwawo atakambirana adaona kuti dziko la Malawi likuyeneka lidzipitilira. ndiyeno akasiya kutipasa mafuta dziko liwonongeka anthu avutika ndiye adagwirizana kuti tiyeni tipange thumba lonena kuti inu mukapeza ndalama iliyonse ya dollar muzikaponyako mtichosera ndiyeno thumba limeneli limayenda mmalimiti a 50 million kupita 100 million. Kuti mudziwe kuti mavuto amene tikumana nawo mdziko muno amafuta ndi okonza dala, nchonena kuti ataitanitsa mafuta amenewa ku Gulf Energies, adakapezeka kuti ndalama zapezekano. Ndalama zimene amakanika kuti aperekeko kochepa ku ngongole ya 100 million ija itsike pansi, adakwanitsa kukatsegula timati letter of credit ya 150 million. kusonyeza kuti akanatenga olo uh, tingoyerekeza 50 million kukaponya ku thumba lokhazikika lija ndiye kuti anthu amene amabweresa mafuta mosatira ndondomeko sakanadandaula bwenzi akutibweresera mafuta izi zidachitika mwadala kunena kuti tikhale ngati tapanikizika malamulo asasatiridwe mafutawa abwere mdziko muno uh, letter of credit imene itasekulidwa ndalama zitaperekedwa anthu anakazisatira anakatengako gawo lawo Anthuwo tikuwadziwa, tikuyankhula pano akudziwanso kuti ndi ife. Ndiyeno kuti mudziwe kuti 51 million imene inabwera, zomvetsa chisoni tinaona nduna ya mphamvu a Ibrahim Matola kujambulitsa uh, ngati mnyamata kapena mtsikana amene wangosegula kumene Facebook page yake. He, so, he looked so excited. a, kumanena kuti tikalandira mafuta a G to G. Pamene chikhalirecho amadziwa kuti mafutawo sanagulidwe ku boma la Kenya. Akanakhala kuti mafutawo akugula boma la Malawi ndi boma la Kenya ndiye kuti ikanakhala Nocma ndi kampani ya boma ya ku Kenyako kulumikizana. Chimodzimodzi ngati akufuna kugula mafuta ku Mozambique ikhala Nocma ndi kampani ya boma ya ku Mozambique iko kulumikizana ife amalawi ikutiimirira ndi nocma koma pamene pajapo nocma was not involved ndiye zinali zachisoni kuti nduna imaziwa choona koma inasankha kunamiza mtundu wa amalawi ndiyeno chomvetsa chisoni kwambiri ndichi kuti kuzafikira lero mafuta amati amwadzidzidzi aja sanabwereko ku Tangako adakali komweko ndiye panopa akonza ndondomeko yoti apeze uh, sitima ina iwanyamule mafuta aja abwere ku nakala mafutawa anabwera kale pa mtengo wodula ndiye pano tikuonjezeranso ndalama nchifukwa chake musamadabwe anthu ena akamanena kuti tikweze mtengo wa mafuta tikweze mtengo wa mafuta pamene tikuziwa kuti vuto ndi forex ena kukakamira kuti tikweze makwacha nkhani zake ndi zimenezi Ndiyeno tiyerekeze kuti munthu ufuna kugula katundu mwadzidzidzi ndiye nkutenga mpakana 5, 6 months. Pameneponso pali eh, kuti mwagula mwadzidzidzi nkhani yake ndiyongofuna kuwabera Amalawi. Kuti mukhulupirire kuti tikufuna kuberedwa, ah, popeza ndalama za 51 million atenga litres, panopa akonzanso kuti kubwere 360,000 metric tonnes. Mwanjira yomwe ija yosasatira malamulo ija. Nchifukwa tikukawuza kuti kodi mphamvu state house ikuzitenga kuti zogulira mafuta. President Dr Lazarus Chakwera ndi president wa number 6 Malawi muno. Sitidamvepo kuti anthu aku state house akula mphamvu mpakana kumagula mafuta. Mwina ngati akufuna zimenezo apezere mwayi msonkhano umene ukuyambawu mmalo mwa age limit bill Apitise bill yonena kuti state house izigula mafuta. Ndiye akatero atiuze kuti a MERA ndi on- ndi a Nocma azigwira ntchito yanji? Ndimafuna ndisindike pano kuti a Malawi tikasekerera mchitidwe uwu vuto la mafuta lipitirira. Mwina ndinene pano kuti pali kulimbana chifukwa chonena kuti mu mafutamo anthu amapindula amapeza dipo ndi aliyense Afuna kuti ogula mafuta akhale iyeyo cholinga ndalama zikalipiridwa azizisatira. Nanena kuti letter of credit ya 150 million inasegulidwa apa, ya 51 million litres yo uh inalipiridwa nde anayisatira kukatengapo gawo lawo. Kusonyeza kuti panopa amva kukoma chifukwa chake afuna kuti kubwere ina cholinga kutiso ayisatire. Koma zonsezi zikuchitika pamwamba pa kuti malamulo akuphwanyidwa. zikuchitika pamwamba ponena kuti ntchito za chuma zaima, pamwamba ponena kuti a Malawi agona ndi njala, pamwamba ponena kuti a Malawi sopano akumayenda pansi chifukwa sangakwanise kulipira ma transport. Ndiye lero anthu ena mmalo moti agwire ntchito imene analembedwa ku state house ko azipasa ntchito ina imene sikuwayenera. pa nkhani imeneyi pomaliza ndiwachenjeze aku state house kunena kuti ngati satibweresera lamulo limene likuwapasa mphamvu kuti azilowera ku mafuta asiye zimenezi koma ngati sasiya uh, akapitirira ndi dilu yawo imene afuna kupanga yachiwiriyi e, imene sikuoneka emergency in nature ndiye kuti aputa mkwiyo wa amalawi Ndibwereze pamenepo kuti ngati State House sibwera poyera kuzatiuza lamulo limene likuwapasa mphamvu kuti azigula mafuta aa ndiye kuti ee aputa mkwiyo wa Malawi. Ndeno gawo 2 popeza amanena kuti ee wandisokosera nkulinga utamva tachenjeza pano aa sitinatchule maina kusatchula mainako sikuti tikuwaopa ayi tikuwaziwa and mmene anayendera aa itinerary yawo tikuiziwa uh, ndalama zimene atenga tikuziziwa ndiye phase 2 akapitirira we'll just prove to them kuti they are not untouchables we'll prove to them kuti they are not above the law uh, popeza kuti eh, mabungwe ngati acb adatha mwadala cholinga kuti amalawi aziberedwa tasala ndi chida chimodzi cha mphamvu kwambiri naming and shaming Naming and shaming ndi imene yasala nayo, tizangobwera pano tizanena kuti a uje mukamawaona akupanga matama mtaunimu asiya ntchito yawo yosesa ku state house akumagula mafuta, a uje asiya ntchito yawo yosita majekete ku state house ayamba kumapanga za mafuta, tizabwera pano koma sindikufuna kuti tifike ku stage imeneyo. Aaah nkhani yachiwiri imene tinabwera nayo ah, ndionera kuti tithokoze chifukwa amalawi anakwiya kwambiri atamva kuti ena ake anthu ozikonda afuna apite ku nyumba ya malamulo akakhazikise lamulo lonena kuti pakhale zaka zomulesa munthu kuti asayime pa chisankho ndimafuna tikumbusane kuti mbuyomu kwa zaka 31 tinali pa ulamuliro wankhanza ulamuliro unali munthu mmodzi kamuzu banda ndi malawi congress party ndiye anthu akudabwa kuti pakuoneka kuti ngakhale papita zaka zambiri koma kamagazi ka- mu dna kankhanza kaja kadalipobe kamagazi kaja kophana kaja kalipobe kamagazi magazi aja ongofuna kumangomangana kalipobe maganizo opsezana aja alipobe makosana mcp can you wake up eh, dziko la malawi lidasintha ndi democracy ndiye zomangofuna kumangozuka kumangobweresa timalamulo topanda pachepo Amalawi atopa. Panopa amalawi ali ndi njala. Tapangani zonena kuti kunjaku ee njala ithe amalawi akuvutika katundu asike mtengo. Izi zomabweresa timalamulo topanda pachepo sitabwino. Chifukwa cha chimenecho ndithokoze a tinaona mkulu wa zokambirana kunyumba ya malamulo wolemekezeka Richard Chimwendo Banda akuyankhula mosapindira ndevu mkamwa mowonetsa usogoleri kunena kuti nkhani imeneyo siyoona. Komanso tithokoze e mkulu wosusa boma kunyumba ya malamulo Dr George Chaponda dzulo usikuwu analemba. uh, pa tsamba lawo la mchezo kuti uh, malinga ndi uh, komiti yayikulu yokambirana zimene amakambirana mu nyumba agwirizana kuti nkhani imeneyo palibe tithokoze komabe ndimafuna ndinene ichi kuti lamulo ngati limene lija silingangochokera kwina kulikonse monga mmene anenera a jaji akale a mwaungulu ndipo tikuthokozeni a mwaungulu mumayima ndi amalawi e, mtima umene ndiofunikira uh, lamulo ngati limene lija silingangobwera Basi kuti wina wake angozambatuka nkubwera ife tapatsidwa ndalama zakuba ku nyumba ya malamulo kuti ife tisinthe lamulo. Pamafunika ndithu uh, kuomba mkota ma consultative meeting achitike osogozedwa ndi Malawi uh, Law uh, Commission komanso bungwe lija la Malawi uh, Law Society kuti anthu onse apereke maganizo awo bwino lomwe pa nkhani imeneyo komanso sikanabwera nkhani imeneyo pano pakalembera wachitika kale wachisankho anthu apanga kale ma convention malamulo sapanga ngati chibisalilano nde anthu amene amasatira bwino za good governance amanena kuti lamulo lililonse limene likususana ndi constitution lamulo limene ndiloyipa monga mmene ayankhulira a mwaungulu nde tikudziwa kuti ku malawi kuno nthawi ina yake anthu timakhala ngati kuti Timazitengera zinthu, chilichonse chimatha kuchitika munthawi ina iliyonse. Nkutheka kuti wina akhonza kuyerekeza kunena kuti akayambise nkhani imeneyi chifukwa chonena kuti ku parliament kuja, mwina amalawi ngati simukuziwa, lachinayi ndi siku limene analikonza kuti likhale siku la mamembala kusonyeza kuti amatha kumakambirana zinthu, phungu mmodzi amatha kungoima nkunena kuti ndimafuna tipemphe kuti tiyimitse zimene tikukambirana tikambe nkhani yakuti. Tinaonapo mmbuyomu zidachitikapo kunabwera malamulo angapo ongokhala ngati ongozembetsa ndiye nkutheka kuti mwina ku business committee mwakambirana, mwamvana ndipo tathokoza, nkutheka kuti a Richard Chimwendo Banda manena zoona ndipo tathokoza koma wina wake akaganiza chifukwa cha dyera kuti apange zakukhutukumvezi ndiye kuti amva ululu wa amalawi amene ayelekeze kupanga zimenezi tizikagona ku constituency kwake tizikagona mnyumba mwake kumene kumuzi kwawoko ndi mtawuni muno chifukwa timakuziwani aphunguni ndani akale kuti chifukwa chakuti acb yatha nthambi za boma kulibe ndiye tayamba kutola mwayamba chibwana timakuziwani manambala anu tili nawo kumene mmakhala timakuziwani aphungu nonse mwenye 193 Ndiyeno amene azapange chibwanayo tizikagona kunyumba kwake, osati ku- pa nyumba pakeya, koma mnyumba mwake tikalowa kunyumba kwakenso kwa amayi ake kumuzi kwawo kwa azilongo ake tikapanga kampu kumeneko munthu ameneyo kumaliza kukhala phungu kakhala kameneko ndichenjeze chifukwa zikuoneka ngati kuti chibwana chachuluka e, mkumano umenewu anthu akuyembeza kuti ikhale bajeti yonena kuti ipolese zilonda zimene amalawi ali nawo Tili ndi mavuto ambiri ndiye tisataye nthawi kumakapanga lamulo loti tifuna kuti tiwakole auje. Lamulo samapanga molingalira munthu. Lamulo amapanga ncholinga kuti litumikire anthu. Munthu ne uh, ndikuoneka kuti ndimakonda kuyankhula, mundilole ndilekere pamenepa, sindili ndekha. Comrade, ndikupaseni uh, two minutes muombe mkota pa zinthu ziwiri zimene ndakamba pano zikomo kwambiri Ah, zikomo kwambiri comrade Ah, choyamba ndimafuna ndinene kuti no comrade alankhula kwambiri choncho ine ndingoyenda muwiri mutatu Ah, pa nkhani yokhuzana ndi mafuta ah, taona mdziko muno kuti pali anthu ena ake amene akuona ngati kuti dzikoli silifika pa 16 september chaka chino likhoza kukhala litatha ndiye akuona ngati kuti akapanga zinthu zina zake kutsogoloko palibe wina ake amene adzabwere nkuzafunsa koma ndimafuna ndiakumbutse kuti mmbuyomu takhalapo nawo anthu omaona ngati afikapo ndipo boma litasintha adagwidwa pakhosi ndipo tikunena pano ena tikuwadziwa akuyenda nyominyomi mtaunimu kuti kodi apolisi amtenganso liti idzafika ndithu nthawi imene adzayankha okha achakwera kulibe pa nkhani imeneyo ndisachedwe koma ndipite straight ku nkhani imene amakamba uh, comrade namiwa ya hbl titayimva nkhaniyi choyamba kunali kumva chisoni kuti kodi abale anga nsanje tuchitipa atula nkhani muli apa vuto la malawi lero ndi zaka zimene president akuyenera adzikhala akafuna kukhala pa mpando chifukwa tikunena pano ana ena abwezedwa ku sukulu chifukwa chokamba kuti bungwe la usaid lasiya kuwathandiza ena panopo ntchito zatha ena ndikukamba pano mankhwala pompano akhala kuti mwina mwake sakupezeka moyenera chifukwa bungwe limene limapanga zimenezo lasiya mmalo moti tipite ku parliament kuti ana amene watathandiza bwanji nanga amene ntchito zawo aluza tasamala bwanji nanga kodi ku health tikonzako bwanji zoona ndithu nkumaononga misonkho ya malawi kumakambirana nkhani zoti kodi president azikhala nzaka zingati kodi ngakhale anzathu asayansi angabwerese umboni pa dziko pano kuti kuchepa kwa zaka kwa munthu kapena kuchuluka kwa zaka kwa munthu kumampangitsa munthu kukhala mtsogoleri wabwino taona ife mayiko onena kuti mtsogoleri wachichepere akuyenda bwino enanso mtsogoleri wa- wachikulire akuyenda bwino mayiko enanso mtsogoleri ukhala wamkulu osayenda bwino mtsogoleri ukhala wachichepere osayenda bwino zomwe zikusonyeza kunena kuti zaka za munthu sizimapanga determine utsogoleri wabwino mavuto amene tili nawo ku malawi ndi choyambirira kayendesedwe ka dziko komanso corruption ndi zinthu zimene ife timaona ngati kunena kuti boma la chakwera likanalunjika ndithu kugwira ntchito mochilimika kuti litseke magapo amenewo ndi cholinga chonena kuti umphawi uthe tikunena pano anthu kumudzi chakudya alibe mwakhala mukuona inu boma ah, komanso ndi mabungwe ena kukangalika iyayi tifuna tigawe chakudya uku kusonyeza kuti ngakhale iwo akudziwa kuti chakudya mdziko muno mulibe mmalo mokuti pano ifeyo tidzilimbikitsa kunena kuti tikayende chisankho cha mtendere ndikukhulupirira kuti singapite ku parliament ndi kumakambirana nkhani yoti president asamafike zaka izi chenjezo langa lipite kwa speaker parliament ikuyambira mmene anakhala speaker yowacha yakhala isakuyenda bwino takhala tikumangoona 105 pena aphungu mwina more than 20 kutulutsidwa tsiku limodzi kukakhala panja kusonyeza kuti yakhala ikukanika tikanakonda kuti amalize bwino kuti kutsogoloko tidzakhalenso ndi chidwi kuti amalawi titakhala ndi speaker wachizimayi oyamba adayendetsa bwino parliament ndipo ife tikufunanso kuti kutsogoloko kukhalenso maspika ochuluka achizimayi koma tikudziwa kuti pena amakhala kuti mwina akupangidwa influence ndi atsogoleri asalole zimenezo chifukwa mbiri imene akupanga apayi si ya malawi congress party ni mbiri ya iwo ngati speaker wa nyumba ya malamulo monga mmene akambira a namiwa ndibwerezenso kunena kuti mabilu achibwana ngati awa sitikuwafuna ku malawi Ngakhale akananena kunena kuti, akuti iyayi munthu amene anakhalapo m'busa sakuyenera kuti ayime pa chisankho chimene chikubwerachi, ife tikanabwera pano n'kunena kuti no, no, no, no, no, no. Mu 1993 mmene tidamenyera nkhondo kuti tifuna zipani zambirimbiri, kunabweranso proposition yonena kuti a Kamuzu Banda asayime poti ndi wamkulu. Koma zipani zotsutsa kuphatikizapo udf, aford ndi zina adakamba kuti ayi, democracy imene timayifuna ife si imeneyi. Aloleni Dr Banda ayime adayima pa mpando ali ndi zaka zoposera 90. Funso nkumati, kodi amene apite ndi bill imeneyi ku parliament ku chipani kwake malamulonso akunena kuti munthu osadusa zaka amene wadusa zaka 75 asamayime? Chifukwa zikuyenera kuyambira ku chipaniko zisanapite ku parliament. Koma ngati zikungofikira ku parliament ndiye ife tikuona ngati mwina malamulo awa akupanga target mwina munthu wina wache so tikunena kuti ayi sitipanga malamulo kupanga target an individual tiye tipange malamulo okomera wina aliyense wina aliyense akaime nawo pa ballot amalawi akasankhe zikomo kwambiri comrade zikomo kwambiri uh, ndiwapase abiti Seeded uh, 30 seconds mukakauche blanket zikomo kwambiri Ah, zikomo kwambiri pamene amalawi dziko lafika potitopetsa kafukufuku akusonyeza kuti kwatuluka 1 biliyoni funso nkumati kodi mmene zinthu zikuyendera katundu wadula kwambiri anthu akufa ndi njala kuli njala yambiri dziko lino tikuona kuti dziko latitopetsa dziko lathu lomwe latitopetsa ngati taliseza pamutu tili pa ukapolo ife tikufuna kuti Ndalama imeneyi inakagwira ntchito kuthandizirako mu zipatalamu mwina mankhwala angakhale ochepa anthu bwezi aulandira ndithu mankhwala. Anthu aulembetsa lero mankhwala umanena kuti ah muzalandire week ya mawa. Munthu samwalira. Tiyeni tiyesetse kuwathandiza a Malawi asazunzike dziko lawo lomwe. Tili pamavuto kwambiri ku Malawi kuno. Njala nayo yavuta kwambiri. Anthu akudya zakudya zimene sanadyepo chibadwire. Kodi dziko la Malawi likupita kuti? Tizingodzimwalilira tokha pamene kuli atsogoleri, atsogoleri wozindikira. Povota paja timaona kuti zinthu zitithandiza koma tili pa ukapolo kwambiri ndi voti yathu yomwe. Zikomo kwambiri. Akuliratu abiti kulirira ama, amayi ndi ana pa njala ikavuta mziko amavutika kwambiri ndi amayi ndi ana kuti zoona mukatenge 1 billion kuti mukapange bill yopanda pake ngati imeneja pamene anthu akuvutika ndi njala ah, mmene amayankhula comrade Phiri anakambapo nkhani yofunikira kwambiri amayankhula ndi aspika olemekezeka a catherine gotani hara Ah, nkhani imene yandikumbusanso a inspector general mayi Merlyne Yolamu Ah, nkhani imeneyinso yandikumbusa mayi Emma Kaliya chifukwa ku civil society uku timakakamiza kuti tatiyeni tizapasa azimayi mpata tizapasa azimayi mpata ndi zikuoneka kuti azimayi ajanso tikawapasa mpata zimaoneka ngati zija timadalira zija amakazisiyanso so please Mayi Emma Kaliya mukonze mpata muyankhule ndi azimayi awiri amenewa. Mayi Merlyne Yolamu paja anatiuza kuti aja a ngandanga zikwanje aja amanga. Mpakana pano sanatipase list akuona ngati nkhani yatha. Nkhani imeneyi siitha. Nkhani imeneyi ya mayi Merlyne Yolamu izakulondolani olo mutapanga retire. I want to challenge you. Nkhani imene ija it will follow you everywhere you go. Mukazapita out of this life legacy yanu izakhalapo pa nkhani imeneyo kuti we had mayi mkulu wa polisi amene analolera kuti apolisi azigwiritsa ntchito misonkho ya anthu kumayikira kumbuyo zingandanga nkumatema anthu osalakwa so just do the needful do the right to shame the devil madam merlyne yolamu Nkhani yoti munauza mtundu wa amalawi kuti mwagwira anthu azikwanje aja tikuwafuna anthu amenewo timve milandu yawo kuti yayenda bwanji ku khothi. Chachiwiri nkhani ya speaker. Kwa nthawi yoyamba tawona speaker wa nyumba ya malamulo kukhala vice president wa mcp. Leader wa zokambirana mu nyumba ya malamulo kukhala secretary general wa mcp. Wachiwiri kwa speaker yo nkukhala director of recruitment mcp. Kusonyeza kuti parliament ija si ya amalawi, parliament ija ndi ya mcp. surprisingly we seem to be cool with it ndifuna kunena kuti pang'onong'ono 105 pang'onong'ono tuluka pang'ono my emotions ndikanapempha kuti akanakhala kuti amalawi timaganiza mwanzeru mmalo mwa age bill wija tikanapita ndi bill kuti pakati pa anthu awa pakati pa richard chimwendo ndi catherine gotani hara mmodzi mwa iwo apange atule pansi udindo sizingatheke kuti vice president amene ali speaker mcp secretary general leader of government business mcp uh, wachiwiri kwa speakeryo uh, director of recruitment mcp anthu kumanena kuti we are a serious country akuluakulu what are we smoking tikutani kodi mziko muno so zikuoneka ngati kuti tikumalimbana ndi zinthu zopanda pache kumazisiya serious matters iyi ndi nkhani yonena kuti tifuna mutiuze ngati mufuna mphamvu yathu munene timeme amalawi tipite tibwere ku parliament tikuthandizeni kuti pakati pa anthu atatu awa mmodzi mwa iwo achoke. M'mbuyomu timaona munthu akasankhidwa amapanga resign. Kodi nchifukwa chani lero a Malawi mcp ikutitola chonchi? Mmodzi mwa anthu atatu ndatchula apa amayeneka kutula pansi udindo chifukwa sizingatheke speaker, vice president mcp, leader of government business, secretary general mcp, wachiwiri kwa speaker yo, director of recruitment mcp. Tatani kodi a Malawi?

chetechete sausa nyama koma suyo suyo ngati palibe mafunso ah, tiuzeni kuti mafunso palibe ine ndi promise tom kuchokera ku nkhoma synod radio ndimafuna ndimvetsetse komanso mwina mutatambasula bwino kunena kuti zikuoneka ngati pali ziyangoyango pa dongosolo limene uh, boma linanena kuti likufuna kusintha ndondomeko yogulira mafuta Mwina pofuna kumvetsetsa ndi pati pamene mukuona kuti sipakulongosoka pamene papangitsa kuti vutoli, makamaka vuto la kusowa kwa mafuta, likhale likupitilira ngakhale boma linanena kuti pali njira imene akuganizira kuti itha kuthana ndi vuto limeneli la G-to-G?
Section 12 ya malamulo akulu a dziko lino imanena kuti aah imapereka mphamvu ziwiri, political and legal authority, kwa anthu. aah Nduna, President, MP, Councillor amagwiritsa ntchito mphamvu za ndale. political authority anthu amene ali mu boma ma department a boma uh, amagwiritsa ntchito legal authority koma amanena kuti mphamvuzo amagwiritsa ntchito to serve and to protect ma interest a malawi akugwiritsa ntchito kutumikira kapena kuteteza amalawi ndiyeno section 13 imanena kuti boma lili ndi mapasidwa mwayi kunena kuti lizibweretsa malamulo uh, otchakuka molingana ndi nthawi kuti azipititsa patsogolo moyo wa amalawi mukayang'anisisa mmene zikuchitika mdziko muno kumaona minister kupita wati kukalandira mafuta kumaombera m'manja mukazaona oombera m'manja ma hand clappers a ruling party kumafuna kuti ife tikhulupirire kuti kubweretsa mafuta mdziko ndi chitukuko mukuziwa ngati kuti akususana ndi malamulo a dziko lino zimafunsa mafunso kuti kodi in whose interest are they doing this anthu awa they are serving petty selfish interest now ng- pamene pakhota nyani mchira ndiona kuti tonse tikudziwa kuti tili ndi ppda there is a reason why tili ndi ppda tonse tikudziwa kuti tili ndi nocma there is a reason why we have nocma tili ndi mera there is a reason why we have mera ndiyeno ndanena kale kuti anthu anapanga vuto vuto lonanena lokuti mavuto athu a mdziko muno nkhani ya mafuta anena kuti sitimalipira ngongole inafika ponena kuti sitikanakwanisa ndi amene amatibweresera mafuta awo tili nawo makampani mukuwadziwa amene amabweretsa mafuta awo adanena kuti gentlemen pamene tafikapo ifenso ngati business siziyenda ndiye atakhala pansi mowachonderera kuti dziko liyenekeratu lipite patsogolo, we have got a country to run, what do we do? Adagwirizana kuti tapanga basket iyi, muziti mukapeza muziponyako, ife tizikubweretserani mafutawo. Mosatengera kuti tabweretsa mafuta motani. Ndiye ena anabwera mwadala. Eh, ndanena kale kuti tibwera pa naming and shaming, pali wina m'bale wake eh, anakwatiwa ndi munthu wina ku banki yayikulu ndi anakamuuza kuti musapangenso releasing forex musatuluse ndalama yakunja zinafika ponena kuti dziko lafika popanikizika ndife kuti tili ndi lamulo lonena kuti zikafika pothina malamulo ena amene kedwa aka- ayikidwe pambali tipulumuse miyoyo ndife kunagulidwa mafuta aja 51 million liters forex inalipo ku reserve bank munthu anagwisa ntchito ubale wake eh kukapanga influence decision kuti reserve bank isatuluse forex uku anthu amene apasa ndalama aja afuna ndalama zawo mmene akuona kuti tisiya kupereka mafuta awapezerapo mwayi tigwiritse ntchito ndondomeko iyi yosasata malamuloyi ndiye kuti ikome nenani kuti ndi g to g ndikhulupira kuti mwayimva eti anthu akukonza dala mavuto cholinga ponena kuti tiyerekeze kuti anthu afuna kuba Mwe- mwina kuti amalawi ambiri amve ndiye zimene amachita amapita sidya ilo kayasa nyumba ndiye anthu adera ili kuti tikathandizire nyumba ikuyaka moto anthu aja akachoka uku akuba amabwera kuzaba m'manyumba so forex kudzezi- ku reserve bank akuwauza kuti musatuluse forex musalipire masupplier athuwa cholinga anyanyale kuti sitibweresa mafuta akanyanyala iwo adzuke akhale ngati asamariya tiye tipeze mafuta msangamsanga kuti nkhani ija ikome tiye tianamize amalawi kuti ndi g to g pamene si g to g ndikhulupira kuti ndakuyankhani eti ndanena kale kuti Ah, ngati satiyankha apa tizabwera sopano naming and shaming kuti iwe mulongo wako anakwatiwa ndi auje auje amagwira ntchito reserve bank ngati auje munapanga zakuti zakuti fa anthu akuziona ngati kuti akupanga ah, zinthuzi anthu sakudziwa amalawi siopusa koma amalawi amangosunga bata amalawi ndiokonda mtendere we are not daft zikomo kwambiri mwina iye in a second mongoonjezera ndimafuna ndinene kuti no chomwe tikufuna ife nchoti ndondomeko zoyenerera zizitsatidwa mukumbukira nthawi ina yake boma lomweli chifukwa amati mphechepeche mwa njovu sadusa kawiri tidanena amalawi kuti ayi ayi bola akhale fetereza olo titaphwanya ndondomeko zina asiyeni apite anthu anapita aja anakapezeka ali kubuchale ende kuchokera pamene paja mpaka na lero feteleza akuvutabe mdziko muno ndiye chifukwa chokuti ifeyo tinalumidwapo mbuyo ndi njoka apapa nkhale taona ifeyo khala tifuna kuti tilithawe zikomo kwambiri
The floor is still open.

we are not, we are not saying that. What we are saying is we are against the illegal procurement of fuel. One. Two, uh, the last time I checked, the media imene ili for farm of government inapasidwa ukaswiri inapasidwa mphamvu section 36 section 35 kuti muzipanga ma investigations mwamwayi tili ndi access to information ndiye nimaganiza kuti zimene tanena pano mukanazipanga treat as a tip kenaka inuyo mmalo motipanga task panopa mwa- inunso mtundu wa amalawi you have got an obligation muka mu, you should go uh, undercover you'll be able to expose after all takuuza ndi ku state house it's simple akanatenga kuti ndi amalawi ena it would have been 22 million plus koma tayipanga narrow down ku state house ndiye ku state house muyambenso kuchosera eh kodi anthu amene ali ku uh, ku landscape angapange zimenezi anthu amene ali uku mukachosera chosera mupeza kuti mwasala ndi anthu atatu mukuwafunawo mukuona bwa ife anthutu timadalira inuyo a media ndiye mufunanso musiye ntchito yanu tizikugwirirani ntchito ife fair and good in the interest of fairness ife tanena kale kuti mukaafusa akakana akapitiriza diluyi ngati sayimisa tizabwera pano after all we'll be doing it in the interest of the general public uh, ndisayankhule zambiri koma you can count us in ku cdedi sitimabwera kuzangoyankhula kapena kuzangolubwalubwa mmene tateremu ndithu tizabwera pano tizawuza kuti auje munakwera ndege siku lakuti mumapita kwakuti tauzeni munakatani auje that means inu- inuyo ngati musimupanga investigate mukalephera ife ti- tizabwera pano tizawuza malawi uh, takhala pano nchankale uh, we don't have all the time on earth kutchalichi kwathu amanena kuti mupite mukalalike zimene mwazimva ndikukhulupirira kuti uh, tayankhula mmalo mwa anzanga onse ndimafuna ndikuthokozeni kuti munakhala pamenepo uh, muna tinakupasani mpata mwafunsa mafunso pena pamene simunamve tizikambisana as we go koma uthenga upite ku state house kuti musiye kulowerera nkhani zogula mafuta kugula mafuta mophwanya malamulo zikomo kwambiri uh,